Bhuel, Dia dhaoibh, cén scéal é? Ah, tá súil a'm go bhfuil sibh go maith. Eh, ah, tá mé díreach sórt ag caint anseo anois agus, ehm, tá sórt rudaí, eh, a cheapanns mé, más suimiúil, eh, a dhéan mé le deireanas. Ehm, bhí mé i nGaillimh ansin ar feadh seachtain agus bhí sé go deas. Chuaigh mé ag cúpla café deas i nGaillimh, tá ceann amháin ann, Plámás an t-ainm atá air, agus tá an foireann a bhíonns ag obair ansin, tá Gaeilge acu agus mar seo tá tú in ann caife a ordú nó rud eicínt milis a ordú trí Ghaeilge. Agus. Freisin, tugann siad lascaine dhuit má labhrann tú Gaeilge. Níl a fhios a'm cé méad, b'fhéidir fiche faoin gcéad nó rud eicínt mar sea. Pé bí cé méad atá ar caife, fiche faoin gcéad dhe sin, you know, so sábhálfaidh tú cúpla pingin dhuit féin. Bíonn caife an-deas ansin i Plámás. Céard eile a dhéan mé? Ó, roinnt siopadóireacht freisin. Anseo ar Inis Oírr, Oileáin Árann, tá siopa anseo atá go maith, ach nuair atá tú i nGaillimh tá i bhfad níos mó éagsúlacht stuif ann, mar sea, is maith liom a dhul go Aldi, Lidl, Tesco, Dunnes, Supervalu, is na háiteachaí sin mar bíonn go leor sórt éagsúlacht stuif ann nach féidir a fháil anseo. Agus is aoibhinn liomsa rudaí milis. Tá fiacail milis a'm agus mar seo, fuair mé, ó, fuair mé go leor seacláid, fuair mé go leor seacláid, tá rudaí an-deas acub in Aldi, nó, Lidl, gabh mo leithscéal, Lidl, sea, agus mar sea, is aoibhinn liom siopadóireacht ansin, seacláid deas agus bhí sé níos saoire freisin agus arís beidh tú in ann cúpla pingin a shábháilt an chaoi sin agus céard eile a dhéan muid? Bhuel, an príomhfháth a chuaigh muid go Gaillimh ná bhuel, breithlá m'inín agus chuaigh muid go Maigh Eo le cóisir beag a bheith ansin ann agus bhí sé an-deas go deo, tháinig mo chuid gaolta agus gaolta mo bhean ansin i Maigh Eo agus bhí sé an-deas. Bhí cáca mór milis ansin go Eileanóir, Eileanóirín, mo mhaoinín beag gleoite agus Bhí sé deas ar ndóigh bhí Sonny in éindí linn freisin. Cinnte, cinnte go mbeadh. Agus bhí go leor daoine ann agus bhí sé ag fáil go leor aird ó go leor leor daoine is thaitin sé sin leis. Agus mar a dúirt mé bhí cáca deas milis ansin d'ith mé féin cúpla sliseog de sin rinne deirfiúr mo bhean é sin. Ehm, agus eh, bhí sé gleoite ceart. Agus ehm, céard eile a rinne muid? Ehm, bhí, ehm, mar a dúirt mé ag siopadóireacht ag goil ag caiféannaí, so bhí sé- bhí sé go deas, bhí muid i nGaillimh ocht lá. Go hondúil nuair a théanns muid go Gaillimh, ní bhíonn muid ann ach lá b'fhéidir. dó nó trí de laethanta nó mar sin ach bhí mé sórt tar éis b'fhéidir ceathair nó cúig de laethanta bhí mé sórt ceart anois ceart go leor bhí sé sin go deas ach tá sé in am a ghoil abhaile anois agus sin tháinig muid abhaile Dé Sathairn agus ar an ar an bpléin ar an saocháíd eitleán, an t-eitleán, tá sé iontach ar fad, iontach an deis é, seacht nóiméad ar an bpléin, iontach, mholfainn é do chuile dhuine, tá sé níos daoire ná an bád, ach mar sin féin mholfainn é go mór, agus mar, mar a deir mé go minic, tá sé go deas a ghoil go Gaillimh, ach tá sé níos deise a theacht abhaile, sin é go díreach a tharla. Sea, sin just sórt eh. cúpla rud díom eile, seachtain, breithlá m'iníon, ceannacht go leor seacláid agus, bhuel, caiféanna deasa i bPlámás i nGaillimh. Sea, déarfainn gurb in é, muise, tá mé, tá mo dhóthain ráite anois a'm. Sin é, mar sin, slán go fóill.